ọ dị mma igbo mma mma nụ a sị m na ọ ya-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma m wee sị nke onye chiri nya zelụnụ ọ ka bụkwa mụnwa nwanne unu nwoke bụ onowu ugonabọ na-ekene unu n'ụbọchị taa wee sị ka Chukwu Okike Abịama gọzie ụmụ Igbo n'ụwa gbaa gburugburu n'ụbọchị taata dị ka m si kọwaa na mmalite okwu m aga m akọwa isiokwu pụrụ iche nke m ga-achọ ka ụmụ Igbo n'ụwa gbaa gburugburu tọọ ntị n'ana ka anyị wee nwee ike mụta ihe dị n'isiokwu a ọ dị nnukwute mkpa ma tupu m na-amalite ya bụ isiokwu achọrọ m ka m yọọ ụmụ Igbo ndị be anyị wu ndị Igbo nọ n'ụwa gbaa gburugburu ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ ozi m biko nyere m aka wee gbasaa ozi a ka o rute onye enu ntị rute onye ana ntị maka na igbo bụ ofu anyị niile ka bụ ofu ị ga-eme nke a site n'ịga na YouTube channel anyị nke afa ya bụ igbo bụ ofu ị banye na YouTube channel anyị ị gaa n'ebe e sere mgbịrịmgba pịa aka N'ụzọ dị otu a, mgbe ọbụla ozi a ga-abịa n'ikuku, a ga-eme ka ị malụ na ozi a abịago. I nyekwazịla anyị aka wee tụsaa ozi a. Zijere ya nwoke, zijere ya nwaanyị. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ka ọ nụ ozi a maka na ọ dị nnukwu mkpa. m wee sịkwa ọzọ na ọ ga-adịrị igbo na mma ee onowu ugonabọ ekene unu wee sị ka anyị gbapụ ya ọsọ n'isiokwu anyị nke ụbọchị taata n'ụbọchị taata anyị ga-akọwa isiokwu nke bụ ekpere n'ana igbo ekpere nke ndị oyibo kpọrọ prayer nya ka anyị ga-akọwa n'ụbọchị taa nya ka anyị ga-akọwara ndị Igbo n'ụbọchị taata dịka m kwuru na mmalite okwu m na m ga-akọwa ihe gbasara ihe ndị oyibo kpọrọ culture reformation maọbụ anyị nwekwara ike anyị kpọọ nya tradition reformation nke a pụtara na nkụzi a na-akwado na ndị Igbo nwere ọdịnala na ndị Igbo nwere omenala na e nwere ọtụtụ ihe dị n'ala Igbo ụka wee bịa ndị ọcha wee bịa na-emegiderọ okwukwe anyị nwere dịka ndị ụka ọ na nkụzi a ka m ji chọọ ka ndị Igbo chighakwa azụ n'ọtụtụ ihe ọma dị iche iche nke anyị na-eme nke ndị nna nna anyị ha merụ n'oge ha nke na-emegiderọ okwukwe anyị dịka ndị ụka ka anyị si na nkụzi a wee gachigha azụ gaa wetachakwa ọtụtụ ihe ndị ahụ wee tinye n'ofufe chukwu anyị na-efe dịka ndị ọgbara ọfụụ n'ụbọchị taata nwee ike kpọọ nya culture reformation maọbụ ị kpọọ nya tradition reformation ọtụtụ ndị Igbo amaghị ihe bụ ihe dị iche na omenala na ọdịnala e nwere ọtụtụ ndị Igbo na-ekpere arụsị nke ndị oyibo kpọrọ traditional religion mana ndị dị otu a na-ekwu okwu ha na-asị na ha na-eme omenala m wee chọọ ka m jiri ohere a tupu m banye n'ịgbara isiokwu a wee kọwaa ihe dị iche omenala na ọdịnala maka na onye na-ekpere arụsị na-egburu arụsị ọkụkụ wee sị na omenala ka ọ na-eme nke a abụrọ eziokwu omenala bụ otu ndị si ebi ndụ otu ndị si eyi akwa otu ndị si emegasị ọtụtụ ihe si agba ọgbọ otu ndị si anụ nwaanyị otu ndị si eke ekike dịka m kere ya n'ụbọchị taa ị nee m anya ọfụma ị fụ ebe ọbụla ị fụrụ onye si otu a m si kee ekike kee ekike ị ga-ama na onye a bụ onye Igbo ọ ihe a ka a na-akpọ omenala nyanwa bụ culture n'onu oyibo ọdịnala bụ ya tọrọ omenala ọdịnala mụtara omenala ọdịnala bụ nkwenye nke si n'agbụrụ wee fee n'agbụrụ ọtụtụ nkwenye ihe dị ka ikpere chi ihe dị ka ịnọ ụwa ihe ndị a bụ ọdịnala ọdịnala dịbara gboo ọdịnala bụ ya mụtara omenala ya na onye na-ekpere alụsị wee sị na omenala kwesịrị ka ọ gaa mee nyocha malụ ihe dị iche omenala na ọdịnala mana ọ bụrọ nke a ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ na ị na-eme omenala ị na-eme ọdịnala a ga-enwe ihe a kpọrọ reformation nke bụ na enwe ndị dị mma na-emegidero okwukwe anyị dịka ụmụ chukwu dịka ndị ụka anyị ewere ya jidesie nya aka ike maka na anyị esiro n'elu wee daa na anyị nwa bụ ndị igbo dịbara gboo ụka wee bịa anyị anaghị achụ ụka achụ ụka ga-adị ụka amaka mana ụka agaghị anapụ anyị ọtụtụ ihe ndị nna nna anyị ha melụ bụ ihe ọma ụka agaghị anapụ anyị ihe ndị dị otu a m wee sị na otu n'ime ọdịnala igbo m ga-akọwa maka ya taa wee webata ihe m kpọrọ reformation nke bụ nrazigharị bụ ekpere ọ gịnị bụ ekpere ekpere bụ ụzọ mmadụ ji akọsara chukwu mkpa m wee jụkwa ndị igbo ọzọ sị ọ bụ ụka wetara ekpere n'ala igbo ọ bụghị ụka wetara ekpere n'ala igbo ụka bịara n'ala igbo kwudo ekpere ekpere dịbara gboo ndị nna nna nna nna anyị ha bu anyị ụzọ pụta ụwa na-ekpere Chukwu Okike abịama site n'ụzọ dị iche iche dị ka ndị Igbo si nwee nkwenye na e nwere Chukwu anaghị afụ anya bụ Chukwu Okike abịama iji kọwaa ihe m na-ekwu ọfụma ndị Igbo na-ekpere alụsị dịka m si kọwaa nya in a traditional way nke a kpọrọ traditional religion mana o meghị ka ndị Igbo ghara ịma na ọ bụrọ arụsị kelu mmadụ ndị Igbo ma na e nwere Chukwu anaghị afụ anya kelu mmadụ ihe e ji kweta n'ihe m na-ekwu bụ na agbanyeghị nkwete ndị nna nna anyị ha kwetere n'alụsị ị bịa n'akụkọ ihe gbasara ala Igbo enweghị alụsị obodo nke a kọrọ na ọ nyanwa kelu mmadụ obodo dị iche iche nwegasịrị alụsị mgbe gboo mana akụkọ gbasara ndị Igbo enweghị alụsị e dere n'akwụkwọ sị na alụsị dị otu a kelu mmadụ ihe ndị Igbo kwenyere na ọ chukwu nke bi n'elu chukwu okike abịama bụ ihe kere mmadụ nya ka m ji kwenyesi ike wee kwenyesi ike na-ekwusie ike na ndị nna nna anyị ha makwanụ chukwu ofu chukwu anụnwa ndị ọcha bịara wee kọwara anyị ndị ọcha bịara wee kọwara anyị ihe dị na chukwu ọ bụrọ ndị ọcha wetara anyị chukwu anyị ma chukwu ndị ọcha wee bịa mana ihe ụka mere bụ na ụka mepere anyị anya gwasịzi anyị ọtụtụ ihe ndị anyị ga-ewepụ wee mezie anyị wee mara ọtụtụ ihe dị iche iche dị n'ime ya bụ chukwu ya bụ na chukwu dị ụka wee bịa andị ndị igbo na-ekpere chukwu ndị Igbo na-asọpụrụ Chukwu Okike na-ekpere Chukwu site n'ekpere ọ nya mere m ji sị ka m kọwa ihe dị n'ekpere n'ụbọchị taa ị bịa n'ịkọwa ihe gbasara ekpere tupu ụka abịa ndị Igbo na-ekpe ekpere n'ụzọ dị iche iche aga m akọwa ya ọfụma mana nke m ga-aka wee kọwa ọfụma wu ekpere site n'ịgọ ọjị ekpere ndị Igbo na-ekpe site n'ịgọ ọjị ọtụtụ ndị be anyị chefuziri na eji ọjị akpọku Chukwu Okike Abịama ama m na a na-agọ ọjị ebe a na-anụ nwaanyị n'ala Igbo a na-agọ ọjị ebe a na-eme ihe dị iche iche a na-agọ ọjị mana ihe m na-ajụ ndị Igbo mgbe gboo mgbe gboo mgbe gboo gara aga ọ na-abụ nwoke teta ụla n'ụtụtụ ọ kpọkọọ ezinụlọ ya sị ka a gọọ ọjị ụtụtụ ka ekene chukwu site n'ịgọ ọjị agọ ọjị agọcha ọjị awa ọjị tupu agaba ọlụ etu a ka ndị ọcha sikwa wee bịa wee kọwakwara anyị enweghị ihe dị iche abịa na nkụzi ụka taa anyị nwere ihe a na-akpọ morning devotion nke bụ apụta ụtụtụ akụ aka gụọ good morning Jesus good morning Lord eme ọtụtụ kpee ekpere dị iche iche dịka ndị ọcha si kụziele anyị mana ọtụtụ ndị Igbo echezọgo na ihe a na-akpọ morning devotion dịkwanụ n'ala Igbo tupu ụka abịa ndị Igbo na-eme ya tupu ụka abịa site n'ịgọ ọjị mmadụ one na ezinụlọ anyị taa ka na-eme chi foo ụtụtụ ewere ọjị tinye n'efere gọpụ ọjị wee si n'ụzọ dị otu a kenee chukwu wee kpọkuo chukwu ndị be anyị amazighị ndị be anyị meziri omume ndị ọcha na-aga chefuzie na enwere ihe anyị na-eme mana ihe mere o ji dị otu a bụ na ọtụtụ ihe ndị ahụ anyị na-eme dịka ịgọ ọjị a na-akọwa taa ụfọdụ ndị ụka taa were ya na ọ ihe omenala na ọ ihe ikpere alụsị na ọ eji eji ọjị agọla alụsị mana ihe eji ọjị eme bụ na eji ọjị akpọku Chukwu okike abịama eji ọjị akpọku chukwu okike abịama eziokwu na ndị gboo anyị ndị gboo bu anyị ụzọ bịa ụwa na-agọ ọjị n'iru alụsị mana ịgọ ọjị ọ bụrọ mgbe dum a malitere ịgọ ọjị ka ha na-aga n'iru alụsị a na-aga n'obi a na-aga n'obu agọ ọjị n'ala Igbo ajụjụ m na-ajụ taa wee bụrụ kedu ihe wụ obu mgbe gboo Obu dị ka ụlọ nsọ n'ụbọchị taa nke anyị kpọrọ chọọchị ọ nyanwa wụ obu ebe ọ bụ na anyị amarụgo chukwu kwete na chukwu kwete na nkụzi ụka kedu ihe ga-eme agara eji werezi ọjị na-agọ n'ime ụlọ ụka kedu ihe mere ndị ụkọchukwu agara eji na-agọ nwa ọjị n'ime ụlọ ụka kedu ihe mere ndị okenye nzukọ a na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka na ndị be anyị agha eji ewere ọjị dịka ihe a na-akpọ sakramental a bịa n'ụlọ ụka e nwere ihe a na-akpọ sakramental ndị ụka kụziri anyị na-eji chaplet ekpe ekpere ndị ụka kụziri anyị na-eji krọs ekpe ekpere ndị ụka na-eji baịbụl ekpe ekpere ụfọdụ ndị ụka na-eji mustard seed ekpe ekpere ọjị kwesịrị ka o soro na sakramental n'ala Igbo ndị ụka ka m na-agwa nke a ndị isi ụka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe anyị mee ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị ha tọgbọrọ anyị dịka ụkpụrụ ọ na-esi n'agbụrụ efe n'agbụrụ mana o ruzi n'agbụrụ anyị anyị wee na-emechi ihe ndị dị otu a e nwekwanụ nke ọ ya-awụ ihe gbajuo dọrụ mgbe gboo nwoke ewere ọjị tie n'ewere wee kpọkuwe chukwu chineke ama gbadata ọ bụrụ na anyị chighaa azụ n'ihe ndị dị otu a chineke anwa ya-akakwa na-aza anyị ekpere ọ ya na-aza anyị karịarị ka o si aza anyị ma anyị mebe n'ụdị nke ndị ọcha kụziri anyị ọ ya na-aza anyị karịarị ọ nya mere m ji na-enye nkụzi a sị anyị kwesịrị anyị webata ihe ndị a niile n'okwukwe anyị anwa anyị enwe ike na-echigha anya azụ mara na ihe ndị a bụ ihe dịkwanụ anyị wee bịa ụwa anyị esirọ n'elu wee daa nya ka m ji ayọ ndị Igbo bikonụ dododo ka anyị ghara ịnọzi na-ekwu na onye were ọjị ọ bụrụ na ọ na-ekpere alụsị onye were ọjị gọọ ọ bụrụ na ọ na-ekpere alụsị ọ nya mere m ji na-akọwa ihe gbasara ọjị ihe gbasara ekpere ọtụtụ ụzọ ka igbo si ekpe ekpere ọ bụrọ sọ ọjị mana achọrọ m ka m kọwaa gbasara ọjị taata ndị igbo na-ekpe ekpere site ịgọ ọfọ m ma-akọwa ọfọ mbọsị anyị akọwa gbasara ọfọ e nwere ihe a na-akpọ ọfọ n'ala Igbo e ji ọfọ ekpe ekpere mana mbọsị nta ka anyị chụọ na owere nchi aka m ya-akọwa nke a n'ozi nke na-abịa maka na ozi a amalitego dịka e si na-ezi m ya ka m ga-esi na-ezi ya Igbo ka o nwee ike wee baa anyị ntị m wee sị ndị Igbo biko ndị okenye anyị welitekwa ọjị i kwesịrị dịka okenye igbo were ọjị mgbe ụfọdụ i tete n'ụtụtụ were ọjị kenee chukwu na ọ chukwu ofu chukwu anwa ụka kọwara anyị ofu chukwu anwa dị n'ala be anyị ụka wee bịa ị pụta ụtụtụ dịka okenye dịka nwoke di nwe ezinụlọ were ọjị gọkuo chukwu okike abịama ị mara ihe otu ahụ i si ekpe ekpere n'ụlọ ụka si otu ahụ jide ọjị aka kpebe ekpere ahụ i kpechaa nye kwubie nye na otu ahụ i si kwuo nye ka o si dị chukwu ya agbarata bịa zara ekpere ahụ maka na chukwu ahụ ka anyị na-akpọ m wee sị na ọ ya-adịrị ndị igbo na mma ọ ka bụkwa mụnwa onowu ugonabọ sị ka m kenekwa unu ọzọ wee gbasakwa ozi a wee sị na ọ ga-adịrị unu na mma ya gazienụ